ụmụ igbo mma mma nụ anyị ezukọkwana n'ụbọchị nke taata ee unu ma ka o si adị akụkọ nke anyị ji bịa taata em, ụbọchị gara aga ka ofu nwata nwoke kpọọ m na ọ needịrị enyemaka anyị so ihe mere bụ na nwoke pụtara ọ gụsịrị akwụkwọ na ọ nwa ọ nụ nwaanyị n'oge wee chọba ọrụ so ọrụ a ka ọ na-achọ ị ma ka naijiria si wee dị ọrụ adịrọ so e megide ebe na ebe one ma one ọ gasịrị ọ workụrọ e mekata ofu onye kpọọ nya na phone na o nweta ọrụ ọ lụba ọrụ alụgide ọrụ ama m ihe merenụ e bido jibe ya ụgwọ ụgwọ ahụ ka a na-ejizi ya for like six months enwerọ ụgwọ a kwụrụ ya but nwoke enwee hope so na hope ahụ ka ọ na-enwezi landlord ya ebido ọkwa kwa ụtụtụ nya nwa bụ onye izizi na-akụrụ ya aka tetere egwa ya na 7 akụgo 6 akụgo ọ wụrụ gịnị o ji ụgwọ ụlọ sọnde o jikwa ụgwọ ahụ jikwa ụgwọ jikwa ụgwọ nke ụlọ ọ bịa ọ bịa na-akwụzi ya n'ọnwa n'ọnwa e megidesie ya ọ pụta one day landlord kpọọ ya gonye ya beer sị ọkwa ị fụrụ ụgwọ ụlọ ahụ o ji ya na ya hapụzie na in fact na from that day na ya kwụrụ ụgwọ two years nwoke nenegide feel na ọ ya ha chineke na-emere onwe ya amarọ ọkwa ya ka a dịgideziri ee company ọ na-alụbụ ọrụ kpọkwa ya na phone kwụọnụ ụgwọ 6 months ahụ e ji ya nụ na nke anwa nke that ọnwa ọ na-alụkwa so nwoke wee nwechaa aṅụrị ahụ wee nalu ụnọ wee kọsara nwunye wee take ya out na ha gaa nwebe aṅụrị because na ihe ọma mere so aṅụrị a ka a na-enwezi amarọ m ma obi aṅụrị ka mmanya nke nwaanyị ahụ ṅụrụ kpanyere ya o kwube ihe o kwesịrọ ikwu ee nke nwoke bụ di ya nụbakwanụ ihe o kwesịrọ ịnụ ee nwoke wee chọpụtazie na nya wụ ọrụ o nweta bụ mgbe eni bụkwa nke nwaanyị jee nya na ọga kparịa amụ nwoke wee nye ya ọrụ landlord sịkwanụ ya nya hapụba gonye ya mmanya anwa ọ bụ na o jekwa nya wụ landlord nya na ya kparịkwa amụ landlord wee sị ya na ya hapụbazie ụgwọ ịkwụ ụgwọ ụlọ as long as na ha ka bi that place so m wee na-ajụzi dịka nke nwoke si wee kọs- kọọlụ m ọ chọrọ ịma ọ nya gbaghara nwunye ya ka ha bibekwa kpọọ ihe taa n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta ka ọ bụ ka ọ sị nya gbalụgodu be nne ya ka ọ malụ ka ezinụlọ be nne ya si wee dị na o tego ọ nalụdebe so tupu ha nwa na-etinye ọnụ kedu ihe ị nwere ikwu maka nya wụ okwu ife ọbụna akpọ alụ abụgolo alụ depending on ụdị otu sọlụ ndị si ma enye ọ bụgolo alụ o nwerọ otu itinyere ihe ọ siri ọbụla alụ maka na ife o jere ka ya bụ ọ bụrụ na nsị na ọ bụrọ alụ ịma na ife ọ pụtara bụ na ndị anụnwa na-ezu ori maka ịnwụdo onye ori ọ ya-enyeriri gị excuse ọ sị gị na ya um, na nne ya ya ya arụ ma ọ bụ na nna ya na-eme nke nwa so all those things na-abụkarị excuse a na-enyebe n'ụmụ ihe a onye chọrọ ịgba mbọ n'isi onwe ya ga-agbara onwe ya mbọ ịlụọ nke dịrị gị ịrapụ onye ime n'igwe ọlụọ nke dịrị ya na ị ma-alụ nke gị lụọ nke chukwu ọ dịrọ possible maka mgbe ụfọdụ chineke na-agba anyị nkịtị ka ọ mala echiche obi anyị na ife anyị kwesịrị ime na okwukwe anyị na-ekwu na anyị nwere na anyị nwere ya true true ọ gbazi anyị nkịtị anwa mmadụ ewee bido kpaba agwa ka anụ ọfịa nwaanyị love nwoke o nwere ka ma o nwere ihe ndị mmadụ aghọtarọ about love o nwe level nwaanyị ga-alọvụlu nwoke she can do anything for the man so ọ na ịdị afụta ya na ọ love nke nwaanyị nwere for the man mere o ji wee mewo dịka ihe a maka o nwe onye ọ ga-abụ ọ bụrụ ọ relax ya because na asịgo na ụmụ nwoke bụ breadwinner of the house ọ sị gị for the fact na nwoke kwesịrị ị na-eweta nya jee gbaba mbọ onwe ya o nwere otu isi wee kọwaa anya na otu isi tie ihe ọ bụrụ alụ ka o mere and ya bụ alụ na-egbu nwoke alụ a nwaanyị a melụ na-ewepụ ndụ nwoke na ana igbo anyị nwaanyị ọbụna nọ na di ekwesirọ ịfụ nwoke ọzọ ma ọ bụ ka nwoke ọzọ fụ ọtọ ya ọ alụ ka ọ bụ n'ana igbo and nwaanyị ọbụna na-eme ya na-egbu di ya so afụrọ m ịfụnanya dị n'ime ya ọ bụrụ na ọ fụrụ di ya n'anya dịka isi akọwa enwesịrị ụzọ dị iche iche nwaanyị nwere ike isi wee nyere di ya aka na-abụrọ ile nkwa anwa o kwelụ ile ọtọ ya nọ ka ile ọtọ di ya ọ dọgburu onwe ya alụ ka ọ bụ n'ala Igbo alụ so nwaanyị a ọ fụlụ di ya n'anya ka ọ chọrọ iwepụ ndụ di ya n'uche onye adịghị ya njọ ma a sị ka nwaanyị a lagodu be nne ya ka nwoke dọ naanị chịkọ onwe ya ọnụ ọ bụrụ na ọ ga-ekweri mee ya si n'ụnọ ahụ o bi kwapụ kwụsịkwuo ọrụ ahụ ọ na-alụ maka na enwegwo ka ọma na nya bụ ife otu o si na wee dị anyị a-like ịnụ ihe ihe unu nwere ikwu ka a malụ ka anyị esi wee advice bụ nwata nwoke daalụ